ndị be anyị ndewo n'ụtụtụ ọma kee ka unu mere eji m aka na unu niile nọ ọfụma okwu anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọsị nke taata bụ ihe gbasara asụsụ ndị be anyị yes asụsụ igbo be anyị asụsụ igbo be anyị na ụmụaka ụmụ anyị

na-ele gị sii maka gịnị maka na anyị nwa bụ nne na nna ga adị arụ ọrụ anyị kee ka ị ga-esi gị nwa wụ onye nne gị nwa bụ nwa afọ igbo ị ga-esi wee nọlụ ụmụ gị amaghị eweghe ọnụ n'igbo maka na ezigbote ihere ka ọ wụ nyere gị nwa wụ nne nyere gị nwa wụ nna na ị da alụ ọlụ gị ee ị da alụ ọlụ gị o kwesịrị ụmụ anyị ị na-asụ igbo ọfụma ị na-asụ asụsụ anyị ọfụma i nee anya ndị hausa fa na-asụrụ ụmụ fa asụsụ be ha ị ya-afụ nwa obere nwantịntị nwa nọ afọ abụọ ọ sụbago ọ sụbago asụsụ ala nna ha Hausa otu aka otu aka ahụ ka ọ dịkwa ndị Yoruba ha na-asụ asụsụ ndị be ha n'ebe ụmụ ha nọ ụmụaka ewee nwee ike ị na-eṅomi ihe nne na nna na-eme were na-asụ asụsụ dị otu ahụ mana gị nwa wụ onye Igbo ị na-asụrụ ụmụ gị sọsọ sụpịrị sọ gị ma asụ oyibo sọ gị ma asụ bekee ndị ọzọ amarọ asụ na ka m gwa gị ofu ihe na ka m gwa gị ofu ihe ụnụ na-achọ iji nwayọọ nwayọọ meela asụsụ ndị be anyị bụ igbo igbo amakakwa igbo atọka ọ na-atọrikọ m atọrikọ ọ na-atọ m ezigbo ụtọ na-enye m ezigbote obi aṅụrị ma m fụ nwa obere nwatakịrị na-asụ ala be anyị na-asụ asụsụ ndị be anyị na-asụ asụsụ igbo kụzienụ nwa gị igbo gị na nwa gị jiri igbo kwuba okwu ị nọta n'ụlọ ghasa sụpịrịsụpịrị unu ahụ n'ezi sụwalụ nwa gị igbo bikonụ ọ wụ mgbe niile ị na-asụ sụpịrị sụpịrị ọ wụ mgbe niile ị na-asụ sụpịrị sụpịrị sụpịrị ọbịa enweghị ike ịbịa be gị i were asụsụ ala nna gị gwa nwa gị okwu ọ ghọta ihe i kwuru na-emeghị ka ọbịa ahụ mara ihe unu na-ekwu ị ga-emenwu ya be gị ọ dị ire be gị gị nwa ka m na-agwa gị nwa niile gị na nwunye gị gị na ụmụnne gị gị na nne gị gị na nna gị ụnụ ana-asụ igbo n'ebe ụmụ ụnụ nọ ụnụ ana-asụ igbo n'ebe ụmụ ụnụ nọ ị makwa na be m di m mere ya ka ọ wụrụ oke na ọrụ na ị lọtahaala akwụkwọ ka i bu akpa akwụkwọ gị na-abata ị nara na-abata n'ọnụ ama be ya ee oyibo niile nọ gị n'ọnụ just kposa ya na ọnụ ama ebe ahụ batawa ime ụlọ maka na ịsụọ sụpịrị sụpịrị be di m ndowe afa gị ndowe afa gị oyi esekpuwe gị na chịwa gị aka ga-enye gị ma ọ bụ nwatakịrị ya mbụ ihe emekwuone ụmụ m na-ejisizi ike na-asụ ya na-asụsi ike obere nwa m nwere ike ịgbaliri gị kọrọ gị akụkọ n'igbo without atabi anya kee maka ndị be gị even nke anyị wụ na anyị- na anyị bidoro ya mgbe ha dị ụmụ ihe afọ atọ afọ anọ maka di m mere bịa fụta na na ụmụ ya amarọ ka ha si asụ Ọ- o bido tibe mkpu tisibe mkpu ike bido mebe ihe dị na ya abido gbaa mbọ fụ na ụmụ anyị na anyị na-agwa ha okwu n'ụlọ na anyị na-agwa ha okwu n'igbo even ha jee ebe ha jee ebe nne m ee eh, ana m agwa ụmụnne m na ebe ahụ mgbe ha nọ weekend eh, mgbe ha nọ izuụka fa sụzinere ha igbo fa sụwara ha si igbo na ụmụ igbo ka ha wụ ị ghọtana fa sụwara ha igbo na ụmụ igbo ka ha wụ sụwara ụmụ gị igbo enweghị ihe ọjọọ n'ebe ahụ even nke na-aka ewutecha m bụ na m ma abịa ihe dịka ọnịcha ma ọ nnewi ị na-afụkwa ụmụazị n'ebe a na-asụ sọ sụpịrị sụpịrị sụpịrị otu awụọ n'ezi anaghị egbu ya cut and join ma ndị na-asụ pidgin ị ghọta na na-egburikọ bekee enwere ike were was tili is were is tili and ọwa obere ihe a na-asụ oyibo cut and join anyị nwa wụ ndị nne na nna enyerukwu aka na-eme ihe dị otu ọ dịrọ mma biko ka ghara imena asụsụ igbo asụsụ igbo maka asụsụ igbo atọka ọ na-enye aṅụrị na ịnụ ka obere nwa na-asụ igbo ma ọ na ị jụrụ ajụjụ na igbo ọ saa gị ọ na-atọ m na-enye m obi aṅụrị ka anyị ghara imena asụsụ ndị be anyị ị ma na ụfọdụ ndị ndị yoruba na ndị hausa n'ala bekee na-anọ ebe a na-asụrụ ụmụ ha asụsụ ha i ruo london ị na-anụ ka ndị yoruba na-asụsi be ha ike mere onwe ha na onye ọbụla fụtara nwanne ya ka ọ sụrụ asụsụ ahụ o nyere ya aka kee maka anyị anyị fụ ụmụnne anyị anyị na-ebuba na-ebuba nwee ya ekwe asụ asụsụ na ya sụọ n'asụsụ be gị na nwanne dị na mba ị fụ nwanne gị na mba ọ sụọ asụsụ nna gị ọ sụọ asụsụ nna gị i mee gịnị ị maa nekwa ebe o si nee mpaghara side ebe o si biko na video anyị nka ihe anyị kwuru maka ya bụ ime gịnị sụwara nwa gị asụsụ igbo biko ọ dị oke mkpa sụwara ya asụsụ igbo ka igbo mee gịnị ka igbo nwee asụsụ igbo nwee ike ime gịnị ịtọ atọ nọọ anọ si n'aka wee na-efere aka ọ ihe wu ebumnobi anyị anyị ji wee sị nwa obere ihe anụnwa ka anyị kwuo ya biko ebe ọ bụla ị nọ wezụga onwe gị na ihe ọ bụla ga-etinye gị na ihe ọjọọ ma ọ bụ nsogbu alụkwala adọkwala azụ ilekwa ihe onyonyo ndị ọzọ niile dị iche iche nọ na channel anyị nke anyị mere ị ga-ahụ that na anyị ga na-eme gị obi ụtọ na-eme ka ee eh, aṅụrị na-awụ nke gị mgbe niile biko ka ị na-elecha ihe onyonyo a e nwere ọtụtụ ihe onyonyo ndị ọzọ ga-akụziri gị otu ihe ma ọ bụ abụọ na channel anyị adụla azụ egbula oge ịga lee ihe onyonyo ndị a anyị na-arịọ gị ka biko ngwanụ udo ka ọ dị na ka emesịa deme ọ kwa nwaada Angel Chicks Vibes TV ka na-ekwu udo ka emesịa